igbo ndị nwe mmadụ igbo ndị ọma ndị chukwu kechara so ha kpọmkpọmkpọm igbo e kere tinye ha ebe kachasị mma igbo ihe niile zuru oke igbo ọ na-awụ a ga-ahụ ha na ihe mara na ihe agaghị ebido igbo ọ na-abụ ị kwaga na mba bụ ịhụ onye igbo ị kwara ibu nke na ọsọ na-eme igbo ndị chukwu kere tụọ ha mma ana m asị unu udo dịrị unu ya gaziere unu mgbe niile ụtụtụ ehihie abalị ọ ga-adịrịrị unu na mma ọchagoba ọzọ kpọmkwem na mmemme nke ụbọchị nke taata na gịnị igbo ekunie ọ mara ọ bụrọ naanị m na-aga ya bụ ije mụ na nwanne m nwoke na-anọ ebe a na ndị anyị na-akpọbata mgbe ọbụla anyị na-agba mbọ ịhụ na anyị gbalịrị kpọta ndị ga-eme a na-ekwu okwu ha na-ekwu ya ya na-eme gịnị ya na-adaba ọ bụ dozie akuchie ogbonna na-asị unu daalụkwanụ nnọọ nụ ka anyị bido ya bụ mmemme kpọbata ezi nwanne m ka o kelekwa unu ka e si na-ekele ka anyị gbapụ ọsọ n'ụbọchị nke taa
ụmụ igbo ya mazuru unu mma ahụ ya dịrị unu mma na eke ya dịrị unu mma na orie ya dịrị unu mma na afọ ya dịrị unu mma na nkwọ a na-ekele unu niile nabata unu na mmemme igbo ekunie ebe anyị nọ na-atọ ntọala ịkwalite asụsụ na omenala igbo udo dịrị unu geenụ anyị ntị jiri ire jiri ntị jiri anya tinye ihe anyị na-ekwu ị na-atọtakọ

igbo niile igbo mma mma ekene m unu bụ ya gaziere unu ọkwa mụnwa bụ maazị onyekachi eme m ga m ha ọnụ na-ekwuru ndị igbo onye ji ihe egwuregwu na-emelite ọnọdụ na-egwulite ihe egwuregwu na-emelite ihe egwuregwu ihe gbasara ala igbo na-akwalite mmemme igbo sị omenala igbo ka dịrịrị anyị igbo igbo bụ igbo ya gaziere unu ndị igbo ekunie ọ ga-adịrị unu na mma unu gọrọ gọrọ gọrọ unu akpọọ m m bịa ka mụ na unu nọrịa ọ ga-adịrị unu na mma
dịka onye nwe anyị gwara onye ahụ onye oshi ahụ a kpọgburu n'ụbọchị n'ụbọchị nke taata mụ na gị ga-anọ gị na paradaịs n'ụbọchị nke taata anyị na gị ga na-enwe mmekọrịta n'igbo ekunie o nwere ihe i kwuru oge ị na-akpọ aha gị ị sị eme m ga m ha onye ọbụla bụ onye igbo tụlegoro ihe a kpatara e ji kwuo okwu gbasara aha na ọtụtụ ihe mere e ji aha aza gịnị aha dị iche iche eme m ga m ha wee zi na ihe unu gịnị gụọ ezi ụlọ ọnụ Ahụ ka ọ dị. ọ dị mma n'ụbọchị nke taata ihe anyị ga-eleba anya bụ ihe gbasara ịbanye oke ma ịwa akwa a na-akpọ ya ịwa akwa n'ala Igbo kedu ndị ihe bụ gịnị ịwa akwa ụfọdụ ndị na-akpọ ya aha dị iche iche ụfọdụ na-akpọ ịwa akwa ụfọdụ ndị ọzọ na-akpọkwa ihe gịnị dị iche iche anyị ga-amata n'ihe ọ pụtara

pụta ya wụrụ nwata a na-ahụ nwata ka afọ ha nwa afọ ọbụla ịmụ nwata asa atụ na nwata ga na-aga gị na-eto nwata toruzie ihe eji mmadụ eme ya bịa wara akwa ọ bụrụ na ozi nwata na-agba ọtọ ọwụ onye wara akwa ọwụ onye nwere ruru ihe eji mmadụ eme ọwụ onye a ga-agụnye na ndị mmadụ a na-agụzi ọnụ ọgụgụ mgbe agụnye ya akwa isozi n'otu ụmụnna sozi na-atụ ụtụ ụmụnna so n'ememe ụmụnna so na-eme ihe ọbụla ahụzie na onye etozuo n'oke onye ogo sitere na obodo nke anyị ọ dị mma ka unu nụrụ maka ndị na-eche ma a na-agba ọsọ ejide ha kenyekwa ha akwa n'ukwu ya wụ gịnị ịwa anụ akwa ka nwanne nwoke nọ n'aka nri kọọkwanụ ka ha si akpọ ya na mpaghara Mbaise Ee, Igbo ha na-akpọ ya agụkọ maka na mbụ onye Mbaise bụkwa na onye Imo steeti ịbịa asị ọkwa mba na-achị n'olu n'olu ya ịwa akwa ndị m mara doro m anya ọfụma bụ ndị biketara ndị Mbaise nso a na-akpọ ndị Obowo na ndị Mbano enwekwara mpaghara Mbaise dịka ihe na Obowo na Mbano bi nso bụ ndị na-awa akwa ebe nke mụnwa sikwene bụ na Ahiazu bụ Lude ebe nke anyị ihe anyị na-eme bụ ịbanye n'oke ka esi abanye n'oke bụ nwoke ịchọpụta iji gosi na nwoke etozuole ihe eji nwoke eme ịtụ ụtụ obodo ịzọ ndọrọ ndọrọ ọchịchị obodo ọwụ ihe a na-akpọ ịwa akwa ọwụ ihe a na-akpọ ịbanye n'oke mana ọ- ọ- o si na nke eji sụọ ya na olu ebe ka na ọkwa mba na-achị n'olu n'olu ọ dị ka ịba n'oke an- a sị na onye ọbụla afọ abụọ afe afọ nke mbụ nke abụọ nke ịtọ ha bụ oke ha bụ ọgbọ ọ ka esi awa akwa abụọ afọ ịtọ achịkọta ha ọnụ dịka ebe anyị ihe anyị na-eme bụ ịbọ ụzọ bụ ebe m si bụ Lude ama anyị na-eme ịbọ ụzọ ọ bụrụ ndị nke anyị na ha bikọtara nso bụ ama ndị ọzọ bụ na asụsụ a na-akpọ autonomous na asụsụ oyibo bụ ama ndị ka anyị na ha nọkọtara ọ bụrụ ụzọ anyị na ha na-aga akawata mgbe ọbụla anyị- ọ bụrụ ụbọchị nke anyị nwa ọ bụrụ n'ebe ndị be ke anyị na-abanye na oke ụmụ okorobịa nke ebe anyị bụ ndị ya abanye n'oke anyị nwa abụọ ụzọ jikọrọ anyị na ha gbọfụrụ ha eru ụbọchị ahụ ha akpọ anyị nri anyị erie nri rijuo afọ akụọ egwu kụọ egwu omenala anyị agba egwu ndị nke ahụ bụkwa ndị na-abanye n'oke tozuru n'ịbanye n'oke enye ha oche pụrụ iche nye ha erimeri pụrụ iche mee ha mmemme pụrụ iche emechaa edebazi aha ha na akwụkwọ ụmụnna ya bụ ha etozuola ihe eji eji nwoke eme ịbanye na oke ọka ndị si ada anyị ndị be ke anyị nwa si eme a eme maka ịbanye n'oke ụmụnna ka anyị na- ka ihe mere ụfọdụ ndị na-anọghị nso na-amaghị ihe a na-ekwu ama ha a ga-asị na ofeke a na-ama mgbe e kere nkụ ụkwa otu anyị si na-akọwa ya ụfọdụ amadị mgbe ha bara n'oke ama mgbe e tozuru kedu ihe unu nwere ịgwa ụmụ nwoke ihe ahụ ama m na ọ sọ ụmụ nwoke na-eme nke a ihe unu nwere ike ndụmọdụ ị ga-enye ha ndị na-amaghị ụdị ya ka ha jụọ ese nwee ike iso na ihe gịnị n'ibe ha na-eme kedu ihe unu ga-agwa ndị dị iche iche n'onwe nke ha nọ na ya nọ n'elu n'elu ka ha nwee ike ịma mgbe ha ruru gịnị ịbanye n'oke ka ha banye
ugbu a otu esi eme ya ịma ha na-ebizi obi na ịma na-ebizi ọ, nwa ije ndị mmadụ n'ụzọ ụzọ ije ọ bụrụ onye ọ na na-alọtazi ụlọ oge a na-eme ya onye ọbụla anọkọ ọnụ ma na-emezi ndị bi ụzọ ije o ruo ebe amata afọ ole ha dị ọ bụrụ na ndị ọgbọ ha ka a na-ebunye oke agwa ha ọ bụrụ na a ga-eji mmanya oge ndị ha lute otu ite otu mmanya otu ite otu mmanya maọbụ na otu gbororo mmanya nkwụ maọbụ mmanya ngwọ eweta ya sị oke aha onye a edebala ya n'oke ọsọ o ji oge ji onye a ga-ekwere anaghị amanye mmadụ amanye onye a ga-asị enele m onwe m anya etorolo m abụzighị m nwata etoro m ka agụnye m na ndị odozi obodo ka agụnye m na ndị aha dị n'obodo ndị na-akwalite obodo ndị na-atụ ụtụ obodo ndị na ihe dịka a na-akpọkwa ụtụ ụmụnna esonye atụnyezi ya ihe tupu onye a na-alụkwa nwa onye kwesịrị ịlụ nwaanyị ga-abụ onye karagoro aka onye s- ma ọkwa na onye sogoro na ụmụnna onye ebunyere oke onye a na-ebunye oke anya amapụ ya lụọ nwaanyị onye agụji na-abụzi nwata ịpụta nna nwata bụzie onye ji mmadụ eme ihe ọ na-ejizi mara oke mgbe a ọ ga-erute gị aka nwekwere ike ị na-eme ihe eji mara oke ma ndị a fepụrụ efepụkwa na nkube fuo n'obodo ọzọ a na-abịa emechitere ha ihe emechitere mana ihe niile akwụkwọ otu weta eriri nwa ọgwụ na weta ọgwụ na ewu n'ọnwa otu n'ihi ndụmọdụ m ga-enye bụ dịka ebe ebe anyị na-ekwukwe because maka na a na-eji ebe m si pụta ama a ebe m si pụta anyị omenala doro anyị anya a sị Mbaise enweghị nke mkpa ee ịbanye oke bụ anyị ma ụmụ anyị ụmụ amụrụ n'ebe ke anyị amara anyị ụmụnna abịa na-ezi ezi ozi ndị rurule oke dị ote afọ dị ote ha edebata aha ha ụmụnna na ụmụnne ha ndị ke nọ n'ụlọ ede aha ha ezikwe n'ozi ha nwa nọ na mba nlekwe gị nwa na-aba n'oke ụbọchị dị ụbọchị dị ụta ị ga-esoro banye n'ihe ụmụnna na-eme onye ahụ uche ya adịrị ya ọ dị mma ka ụmụnna anyị ebe ọbụla ị nọ es- maka ndị ọ bụ nke kacha mkpa ndị nke nọ n'ụlọ ma na-eso eme ihe a niile o ruo ihe ịba n'oke ọ wụ i- itoru ihe eji bụ- eji nwoke eme ezi ozi ndị nọ na mba ka ha lọta onye gị na-aga alọtanwuni maka ụzọ ije ọrụ ọ na-arụ bụ ọrụ oyibo na jidere ya ọ chọọ onye ga-anọchi anya ya ọ wụ ọzọ maka oyibo emego ihe niile na ọ dị m ihe niile adịrị mfere mfere ịkpọ n'akara ekwentị or eme nke onyonyo ịhụ ka esi eme ọ dị mma anyị soro na-ama ihe banye n'oke adị ama ama maka echi a sị na ozu shiwe ishi enyi ka nwanne ala. Ọ dị mma.
O nwe ihe ị nwere ike ịgbakwunye. Ya dịka o si na-ekwu ama onye a mụrụ mgbe a mụrụ ọ nọ n'ụlọ ọ nọ n'ama ama a na-asị diala na ibe ya ndị ama ka ekwe obodo ruo mgbe ahụ a na-ama onye ọ nọ nso ma ọ bụ ọ nọ nso ma ọ bụ ọ nọ nso amarala ndị a mụrụ mgbe a mụrụ ha niile banye n'oke nweghị iwu na onye tọrọ gị banye onye ị tọrọ banye gị nwa tọrọ ya banye na-agaba oge ụfọdụ a na-enwesị ndị na-aga akwụkwọ na-enwerebe onwe ha agaghị ebunye ha sị ndị nwere ihe a na-eme eme dịka ndị nwere aka ọrụ atụwa ụtụ ụmụnna ma onye ka na-aga akwụkwọ enwere ebe ọ ga-agasị agaba ebe ọ na-emetebe ego a ka na-enye ya enye enyetụ ya ohere o nwelite nweta ọ chọta ọrụ ya abanyezie na enwere uru maọbụ ọghọm nọ na ịwa akwa na ịbanye oke ụfọdụ ga-asị kekwere ihe m na-esoro na enwere ihe m na-erite na ya ka anyị mara nwere uru dị ya nwere ọghọm dị n'ime ya
uru nke kacha ukwuu nọ ya ị jụọ m m ga-eche enwere ọghọm uru kacha uru nke mbụ bụ gị nwa bụ onye nọ n'obodo ọzọ gị soro ihe ụmụnna gị na-eme i soro otu ụmụnna gị na ebe i bi obodo ndị ọzọ i bi maka na a dịghị ama ama dịka m ji tụọ ilulu na mbido sị ozu shiwe ushi enyi ka nwanne alaa

a na-atụ ụmụ ilu anyị anaghị aghọta ihe anyị ama niile a. ihe niile n'ala Igbo ụfọdụ ji ndị enyi rudo isi were ndị enyi kwaa efe mana o ruru gịnị enyi ka nwa A na- abịakwa na ụmụnna maka ike ike oke ka anyị na-eme ihe a na-eme ihe ike ihe nna ma ị nọghị n'oke ihe ụmụnna na-eme e nwere ike e megbuwe gị gị kpọọ ụmụnna sị i soghị eme ihe ụmụnna si eme kee ihe ị na-akpọ ụmụnna abịa nyere gị aka ọ bụrụkwa na eso nwa gị a na-alụ ya alụ i so ihe ụmụnna na-eme ndị ọgọ nwere ike ịbịanụ e lee anya onye nke ụmụnna ya apụtaghị enwere ka onye abụkwa ezi mmadụ ndị ọgọ alaa ụmụ gị ndị nwaanyị etoruo ịlụ di ana ahụhụ di alụ maka ndị mmadụ ndị ọgọ ga-asị ha ga-ebịa na ha hụ ndị ndị ụmụnna onye ya na ụmụnna ya na-anọkọ

ebe obibi rụọ ụlọ ebe a na-enwe ọgbakọ obi a na-enwe ọgbakọ weta ọdụnye ọkụ weta mmiri n'obodo ị bịa soro na-eri uru na ya mana oge a ga-atụ ụtụ ị gbalaga ọ bụ ihe na-adịrọ mma onye nwe anyị jizọs kraịst kwukwara ya onye nwe anyị jizọs kraịst mere mmemme obodo ọ banyere n'oke ị bịakwa omenala igbo niile dịcha na akwụkwọ nsọ gị si na akwụkwọ nke mbido

n'ofu okwu ahụ ụfọdụ ndị na-agụ egwu na-ekwukwanụ ndị na-ahụ ụzọ ha na-ahụ ka anyị gbalụ mbọ gịnị ihe ụmụnne m a na-etikwere mkpu onye ọbụla na-eti mkpu ka anyị chịkọọnụ aka gịnị mezie obodo maka mmadụ anaghị na-eli onwe ya onye ọbụla ị pụta onye apụta ọ ghọrọ gịnị gidigidi bụrụ ugwu ị kpọọ eze mmadụ a na-aza ofu onye na-aza ọha na eze e nwee ọha e mee gịnị e nwee eze anaghị enwe eze enweghị ọha agakwaghị enwe ọha enweghị eze ya ka e ji mee gịnị ọha na eze ebe ọbụla ị gara igbo niile gbakọọ a sị gị ọha na eze ndị igbo ebe ọbụla ị nọrụ ha na-abụ ụra awọrọ gịnị
ego ya agbọọ ụfụfụ ya wụ na anụ na e biko maka ụmụnna anyị ndị nke na-asị eji m ọgbakọ ụmụnna eme gịnị ụfọdụ na-abanye n'ọgbakọ ụlọ okpukpe chi ụlọ ụka nọrọ ebe ahụ sị ndị a wụ ndị nke ha ha jụọ ụmụnna ha chetakwa na ihe a na-eme ugbu a ihe mmemme anyị na-ebe akwa ya bụ abụrọ maka sọsọ anyị nwa maka ụmụ anyị na ụmụ ụmụ anyị na ndị ntochiri ga-abịa n'ihu maka i mee otu a gawa ụmụ gị nwere ike ihe gasasị ha agaghị ama mbido ama nkwụsị onye ọbụla gbaa mbọ banye na ihe gịnị ihe ụmụnne na ụmụnna na-eme ọ ya ka a na-agba mara nwanne gaa n'ụkwara mmụta maka na a pụta apụta a mụta ihe dị iche iche dịka otu anyị na-ekwu ugbu a o nwere ụfọdụ ihe mmadụ na-amaghị maka na ọ gere ihe anyị na-ekwu ugbu a ya aghọta mụta ya unu gbaa mbọ banyenụ n'otu ụmụnne na ụmụnna onye asọzina ibe ya oyi a sịkwana ha erughị otu ọbụla o si dị ihe na-agba mgharị ụfọdụ ndị nọ mba ofesi nọ mba amerịka na ebe ọzọ dị iche ha na-anọcha na gịnị ọgbakọ ndị igbo nke a na-asịkwa na igbo ekunie ga-abịa ebe a wepụta ihe a na-eme a na-asị biko nụ gbaanụ mbọ jikọtanụ onwe unu ọnụ mewe ka nwanne banye na ihe a na-eme site n'ụlọ gịnị ruo n'ama na m asị unu ya gaziere unu nwanne m nwoke kene kene ọha na eze anyị na-anọkọ n'ụbọchị nke tata ọ bụ ebe anyị na-asịkwa ya dịrị unu mma ka mma mma zuo unu niile ahụ otu a ka ọ dị igbo ekene m unu kwa biko akwa ka e si ekwu ebe ị nọ nọrọ ihe ụmụnna na-eme soro tụọ ụtụ ụmụnna soro banye na oke ụmụnna ọ bụghị ha- ọ bụghị omenala arụrụ arụ ọ rụghị arụ ọ bụrụ onye ụkọchukwu gị ebe ị na-ekpe ụka gwa gị na ọ bụ omenala arụrụ arụ gwa ya bụ sị asị ka ọ na-asị Ọ- ya nwa na onwe ya o soghị na mmemme ụmụnna ya ọ dị mma isoro na mmemme ụmụnna Ya dịrị unu Unu anụla otu o si kwuo ya. Ana m asị ebe onye bi gịnị ka ọ na-awachi otu a ka a ga-edobere ya n'ụbọchị nke tata sị unu ụbọchị nta igbo na-asị a chụọ na owere nchi mana enwe ihe m na-ekwu ọ bụ na unu na-amatasị ọ bụ na ndị na-achụ na owere nchi ka nke anyị bụ ka e chụkwazie na owere mgbada ma nke ewu ma nke edi nke Nke e ji ọbụla aka mma. mana ebe na ụwa agaghị gịnị achụ ya achụ Ka ọ dị- ọkụkọ sị ya na-alakpu ọ bụghị na ya erijugo afọ mana ọ gịnị chi ejigo ya n'anya ka ọ dị mgbe anyị ga-anọkọ n'ụzọ ụzọ ụzọ- anyị ga-anọkọ ụbọchị ọzọ ka o mesịa nụ.